ndewonụ ụmụ igbo niile ndewonụ aha m bụ maazị cms onye a na-akpọ maazị otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-etoro igbo cnn anyị nọ n'ime ọhịa n'ime very deep inside sambisa forest na-eto na akụkọ nke taa ngwa gezianụ ntị ma nụ n'isi okwu anyị e nweela asọrọmpi n'etiti nwa nwoke ọcha dị ọcha aha ya bụ Daddy Freeze Olarinde na onye nchụaja bụ pastọ Oyedepo asọrọmpi a na-ekwu okwu ya abụghị Champions League nke o ji abụ Copa del Rey mana ọ kpụ ezigbo ọkụ n'ọnụ hmm. site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị maka na ọ bụghị anyị kwuru ha sị na ihe na-esere ndị a okwu bụ na pastọ Oyedepo sị na azụ ahụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi kere ndị mmadụ iri ise na Damascus bụ azụ China ah. ebe Daddy Freeze ji wee jụ jụwa isi n'okwu ya ọ sị na ọ dị very sure na azụ ahụ nke onye nwe Jesu Kristi kere mmadụ iri ise bụ azụ Taịtọs na ọ bụrọ azụ China Mm, ike gwụrụ mm. ebe a ka ọ nọ rejiere mmadụ naabọ a na ihe na-esere mmadụ naabọ a bụ azụ Ah, nke bekee kpọrọ fish ka a ka na-ekwu nke a na-ekwu onye nchụaja bụ nwa pastọ Oyedepo aha ya bụ pastọ Ibiyeomie bụ onye maara anya azụ ọfụma wee ba mba n'oke ọnụ ebe ọ sị na Daddy Freeze ya mechie ọnụ n'ihi na ọ maghị ekwu okwu azụ ọ gara n'ihu kwuo na mbọsị ọzọ ọ ga-ekwu gbasara azụ a nke onye nwe anyị kere ndị mmadụ iri ise na Damascus na ọ ga-akpụ ya isi akpụrarị bat n'abalị ise otu a ka ọ dị Ivan a na-ekwu okwu ya ọ dị ọ gwụrụ ike Ivan ọ gwara ọ gwụrụ ike tisa fọla pas n'obodo mana gbasakwara ya o aka adịrọkwa ọyị Ivan a na-akọwa sị na na, eh, o- onye ndị anọ fa a- anya na-efe na abụfa anya fa- fa na-abụọ ma anya azụ Bible ji masị gị it shall be there in the last days it shall be there in the last days Hey! Ọ ihe Bible kwuru mana gbasa ha ọkwa aka a na- a na- a na-ava ekwu onye tara azụ ma ọ tara isi ya azụ ya tara o nwere n'isi azụ e kere mmadụ iri na Damascus ka egosi gbasara ndị ndị ọgbara ọhụrụ a Ah, ọ gwụrụ ike ka a gbasara kwa di anyị ka a lepụkwara ha anya n'okwu ọha ngwa gezianụ ntị ụmụaka WAEC elechakwala na WAEC o. Mm. ndị a na-eche onye isi ala anyị emeela ka anyị mara ma mekwa ka anyị gwa ọhaneze na ụmụaka ss3 ndị na-ede ule WAEC edechala ọ dị mma Hmm. ụmụaka WAEC ndị a ndị lechara ule a mana ahụghị result ha atọpụgo akwa mapụ n'ahịa n'ihi oke obi aṅụrị nọ ha n'obi maka na expo na mgbọ nke nke gara siriri werere na-enweghị nsogbu ọbụla hmm. ah, ya mere anyị ji ohere a na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nọ na di ka ha jide di ha aka maka na ụmụaka fresh blood apụtago ọ bụ otu a ka ọ dị o hmm. otu a ka e si eme anyị na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nke nwere enyi nwoke ka ha were akwa ojii kechie enyi ha nwoke anya maka na o rejela mgbe egbe ji ebu nne ọkụkọ akwa efugo akwa efugo n'otu aka ahụ anyị jikwa ohere a na-echetara ụmụ agadi nwoke ndị afọ iri asaa 70 years nọ. 70 years. E dey correct, 70 years gụọ ewepụtala ife ọbụla na ụmụ nwaanyị a ga-anụ anụ apụtagokwa n'afịa ndị chapụrụ achapụ ndị ndị ndị ọnụọgụ ọnụọgụ